aw ni yankuma bi an bɛna laro de kɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko laro ka di kosɛbɛ banabaatɔ da ani maakɔrɔbaw wa ani anw yɛrɛ ɲɔgɔnnaw ayi bana t'an na nka a man go an fana da dɛ n'an bɛ laro dilan an mago bɛ se jɛgɛ kɛnɛ ma jɛgɛ wusu dɔɔni sogobu dɔɔni jagoya tɛ tomati ani jaba keninge ɲɛɲɛ te min wɛri ɲɛ fila bɔɲango an yɛrɛ b'a dɔn a bɛ bugun kosɛbɛ dabulu jalan i b'o ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma n'a sɔrɔla a kumunenba ka di i ye i b'a caya n'a kumunenba man di i ye i b'a dɔgɔya tigɛmugu kari bɔɲango i bɛ tigɛ caya dɔɔni waasa tulu ka tigɛ a sanfɛla la ka ɲa an bɛ tulu dɔɔni k'an ka daa kɔnɔna na an ka tomati ani jaba tigɛko ɲuman an bɛna o kɛ an ka daa kɔnɔna na k'a ni yiran ɲɔgɔn na dɔɔni miniti damadɔ a yirantɔla an fɛ an bɛ kɔgɔ dɔɔni k'a la i bɛ kɔgɔko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma an ka daa yiranna fo k'a ɲɛ an bɛna a ji don ni ji litiri kelen bɔɲango ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna an ka sogobu k'a la ani jɛgɛ kɛnɛ an bɛna olu de balabalali dabɔ sa an b'olu balabala miniti damadɔ kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'a ta ka bɔ ji in na miniti damadɔ selen filɛ nin an bɛna jɛgɛ in ta ka bɔ ji la sisan an'an ka sogo ninnu a bɛɛ balabalala k'a ɲa an b'an ka jɛgɛ bu bɔ a kolo la an ka sogo in an b'o kɛ koloni kɔnɔ k'a susu an ka ɲɛɲɛ bugubugulen ɲuman k'a ko k'a jɛ pasi an bɛna a kɛ daa in kɔnɔna na an bɛ ji litiri kelen bɔɲanko fara a kan sabula an bɛɛ b'a dɔn a kan ka tobi fo k'a nɔɔni dɔɔni de dɛ baara ɲɛna an ye ji litiri kelen fara a kan kun o tɛmɛnen an bɛ sɔrɔ k'a lajɛ sa ka na jɛgɛ k'a la an b'an ka jɛgɛ wusu k'a la an ka jɛgɛ wusu kolen jɛlen pasi jɛgɛwusu kɛlen kɔ a la an bɛ tigɛmugu fana k'a la ka sɔrɔ ka barama da jɛng'a da la an tɛ barama bug'a da la dɛ ɲana a bɛ panpan kojugu wa an tɛ ɲinɛ dɛ an bɛ to k'a lama ɲana a b'a fɔ k'a bɛ sigi de a mana na miniti damadɔ kɛ tobili la an yɛrɛ b'a ye kanga bɛ wuli a sanfɛ wa a k'a dɔn k'a fɔ ko kanga in de ye tulu ye dɛ ni kanga wulila sanfɛla la dɔrɔn an yɛrɛ b'a ye tuluni bɛ sin ka wuli a sanfɛ ten nɔ o waati selen min na de an bɛ sɔrɔ ka dabulu k'a la ɲani ni kanga ma wuli a sanfɛla la n'i y'i girin ka dabulu k'a sanfɛ a tulu tɛ bɔ dɛ sabula kumu bɛ da la kumu dun filɛ nin ye o bɛ tulu de tigɛ an ka sogo baronnen ani an ka jɛgɛ kolo bɔlen a la an bɛn'o fara a kan ka sɔrɔ k'a lama ɲɔgɔn na dɔɔni a lamani in kɔni an tɛ ɲinɛ o kɔ dɛ wa a bɛ kɔgɔko fana jateminɛ a bɛ kɔgɔko in kɛ k'a bɛn aw yɛrɛ sago ma a lamalen ɲuman an bɛna barama jɛng'a da la ka sɔrɔ k'a to yen nɔ a ka tobi nka i tɛ tasuma caya kɔrɔ kosɛbɛ dɛ n'an yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ k'a tobira f'a bɛ ka dunni dabɔ o waati selen in na an bɛna an ka pɛrisili k'a la layi ani puwavɔrɔn susuko ɲuman n'a sɔrɔla nafɛn wɛrɛw fɛn o fɛn min b'i bolo ka fara puwavurumugu kan i b'o bɛɛ dɔ k'a la an b'a lamaga ɲɔgɔn na waasa nafɛn kɛlen minnu kɛra a la sisan olu ka se k'an ka barama fan tan ni naani bɛɛ lamini n'o baara ɲɛnabɔra an fɛ an b'a tasuma dɔgɔya kosɛbɛ ka sɔrɔ k'a to yen nɔ a ka wusu sa i b'a to yen a ka wusu a fɛrɛ ma o de b'a to tulu bɛ tigɛ a sanfɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na laro dunnenba ka di maa dɔw ye a dunnenba man di maa dɔw ye fana i n'a fɔ ne filɛ nin ye a dunnenba man di ne ye sabula n'i y'a jigi ka bɔ ta kan ni fiɲɛ y'a fili a bɛ dunya dɔɔni An b'a ɲaami ɲɔgɔn na dɔɔnin sisan daa kɔnɔna na ka sɔrɔ k'a bɔ ka dudenw wele ka forontomugunin sɔrɔ nin kɛrɛ la a fɔ an t'an nɛn kunu bi k'an da lankolon to aw bisimila